ọnwa tibe ije agụba ngwụrọ gụbakwuo agadi nwanyị ekele m n'ime ọnwa ole na ole gara aga mmadụ atọ chịburu Abia steeti sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ sinetọ Theodore Ọji na Dr. Okezie Ikpeazụ malitere nzukọ mbịakọ ọnụ anyị tolara maka na anyị ma na ọ ga-abụ ihe hịara ahụ ga-ata oke akpụ na steeti anọ mpaghara South East ndị ọzọ n'ịma atụ ka e were Anambra steeti n'etiti Chris Ngige Peter Obi na Willie Obianọ Ebonyi steeti n'etiti Sam Egwu Martin Elechi na David Umahi Enugu steeti n'etiti Chimaroke Nnamani Sullivan Chime na Ifeanyi Ugwuanyi n'Imo steeti n'etiti Achike Udenwa, Emeka Ihedioha na Rochas Okorocha n'agbanyeghị na anyị etoola ya bụ mbịakọ ọnụ anyị enyo ya bụ nzukọ enyo n'ụdị enyi bụrụ ma nne nata ahịa ya bie nke pụtara ọ bụrụ na ya bụ nzukọ bụ maka Dr. Alex Oti mbanụ maka na ọnụ na-ekwuru ya bụ nzukọ mmadụ atọ bụ sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ ekwuola ya na nwanne ya bụ Mascot Kalụ ga-eji aha otu APC zọọ ọkwa ịchị Abia steeti na ọ bụzi ka a kọọ ka Dr. Alex Oti si bụrụ onye chịrị Abia steeti otu ugboro afọ anọ

bụrụ onye APC onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ a na-achị steeti ya ọzọ na ọzọkwa maọbụ ọzọkwa kwa o kwuru ya bụ n'oge ọgbakọ anyị wee na-elotara Benjamin Kalụ ọ na-abụkwa onye nke isii n'ala anyị ya makwara na o nwere ọkwa ebube ime ire isii mmadụ dịka Chief Dọkịta Alex Ekwueme bụrụ onye ndu ndị gbapụtara ha maka ịdị na-eru mpaghara zon isii e nwere n'ala anyị na ụdị o ru ndị n'otu agba ọchịchị agba ọchịchị ọzọ o rugharịa n'ụdị igbochi nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ n'ụdị igosi na mmadụ anaghị abụ nwata n'anụ o so gbue n'ụdị onye gburu achara ibe ya egburu onye akpọla ibe ya onye ukori ọ bụ Chief Dr. Alex Ekwueme bụrụ onye ndu ndị mere ya ka e nwee ọkwa ebube ime ire isii bụ ọkaka n'ala anyị maka ịdị na-eru mpaghara zon isii e nwere n'ala anyị na ụdị o ru ndị agba ọchịchị ọzọ o rugharịa ru ndị n'ụdị igosi onye gburu achara ibe ya egburu ma onye akpọla ibe ya onye ukori maka na mmadụ anaghị abụ nwata n'anụ o so gbue anyị maara nke ọma na o kwesịrị ekwesị ka mmadụ dịka Right Honorable Benjamin Kalụ ghọta ya na o nweghị onye Igbo ji otu n'ime ọkwa isii ahụ bụ onye isi ala osote onye isi ala

na o nweghị otu n'ime ọkwa isii ndị ahụ onye Igbo ji n'ime ọchịchị oge a Tinubu nọ n'isi anyị maara na ahịa dị mma na-ere onwe ya marakwuo na ike nkarị ndị Abia steeti n'ime ha ndị na-ekwu na ihe Alex Otti lụrụ n'ime afọ atọ ka nke ha bụ ndị chịburu Abia steeti mmadụ atọ malitere nzukọ lụrụ n'ime iri afọ abụọ na anọ bịa marakwa na ọ bụ ojoro wuruwuru maọbụ mmago mmago pụrụ ime ka ohere ịchị Abia steeti nke ugboro naabọ kwaa Alex Otti ụdị ibu ịkwatu Alex Otti n'isi bụ ya mere a ji ebo ndị otu APC ebubo na ha chọrọ ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile n'ala anyị bụrụ ndị APC n'agbanyeghị na e nwere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị iri abụọ na otu n'ala anyị ọtụmasị na azụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla na-achọ n'ike ọkụ bụ azụ n'agbanyeghị na dọkịta Alex Otti ekwuola ya onye ga-abịa Abia steeti maka wuruwuru ojoro maọbụ magomago buru ụzọ kee ekpe anyị maara na akwaa akwụrụ ada Afikpo ada Ebonyi steeti ada Naijiria prọfesọ Nnenna Oti adịghị adịcha adị ma ọlị ka ọ ya ga-ahụ maka nhọpụta maka ọkwa ọchịchị Abia steeti n'ọnwa abụọ nke afọ ọzọ kedụzi ka Dr. Alex Otti ga-eji bụrụ nwa azọta anyị atụọla ya alo ka o mee ka ya na Asue Ighodalo bụ onye jiri aha PDP zọọ ọkwa ịchị Edo steeti hụrịta anya ka o wee ghọta ihe mere ya bụ nwa amadi e chere na ọ bụ eke ma ọhịa na o meriele na nhọpụta ji mechie bụrụ onye e meriri emeri o mesie ya kpọtụrụ prọfesọ Chukwuma Soludo ka ọ ghọta ka Soludo si tegide prezidenti Bola Tinubu ahụ wee tete nhọpụta e mere n'afọ gara aga maka ọkwa ịchị Anambra steeti ghara ịbụ n'ụdị ọ chaa sị gbute ọ chaghị sị gbutekwuo site n'aka ndị APC abụ m Chukwuma Ogbonna onye ọma kedu ka ozi uga si masị gị ma ọ ka o sighị masị gị biko mee ka a mata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ